ndewonu ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ igbo ebe m nọ kịta wee na-eme vidiyo nwa bụ na vileji ụnọ nna anyị ihe a wụ my compound ihe a wụ mbụbọ m akọ m ubi na mbụbọ m mana e nwere ofu ihe m chọrọ ịdrọ attention ndị igbo to ihe ahụ bụ population dịka m lọtara ugbu a na ị pụọ n'iro maybe echi m ga-eme that vidio ị pụọ n'iro ị fụ na obodo a dị dried mmadụ anọrọ na ya m wee were nwayọọ wee gụọ ezinụlọ ngwuru be di m ha wee gụta ihe dịka ngwuru 20 na ngwuru 20 anụnwa m gụtara ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke mana ụnụ ma na n'ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about three men and those three men are old ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu ebe a na-akwa ozu a kịta bụ nne ha na-eletere ha ụlọ bụ onye nwụrụ anwụ so e mechaa akwamozu a kịta a kpochie be fa a gụnyekwa ya na ngwuru dị locked now ihe m na-achọ ịkpọta attention ndị Igbo to bụ a ga-eme igbo olee kedu ihe anyị chọrọ iji ala igbo eme ị ma na anyị na-aba mba na ndị fulani na-achọ ịnara anyị ala igbo a na-eme nke a na-eme nke a ajụjụ m bụ anyị n'idere ala igbo ala igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo mụsịsịa ụmụ wụsara ndị amerịka wụsara ndị jamani wụsara ndị kanada wụsara ndị rọshia si ebe ahụ nata ịzọ ọha na ịzọ eze ịzọ nke a ịzọ nke a ị zọchaa ị zọtara ya olee ndị ụmụ nwanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo ha amụsịa ụmụ ọ doo gị anya na ụmụaka ị mụrụ ama nnata kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru di gị eme ama di gị ọ ga-echi echi ama nna anyị ọ ga-echi echi ihe a wụ a fact ndị Igbo na-elebabeha anya ya ka m ji sị na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche chekie nyochaa chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu mara ihe a ga na-eme ya eji m ohere a na-akpọ atenshọn ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ na anyị ekwesịghị inwe otu ndị ga na-eleba anya n'ihe gbasara our population na ka ihe na-eme n'ala igbo igbo ghasa hinne e nwere onye na-ajụ kweshọn ihe anyị dị afta wụ ọpụpụ ọpụpụ kedu ihe bụ anyị ọpụpụ ọpụpụ a ọ anyị pụasịa a ma na-eto anyị ndị igbo na-edevelopụ ebe ndị ọzọ ihe a wụ iberibe otuto ntofu bụ ihe ahụ maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu akpafu na-ahapụzi be anyị kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo ka m gwakwa na eziokwu n'ihe a ka ndị Fulani lecha anya ga zochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ya gịnị ka anyị ga-eme ya nwoke bịa Amerịka ya na nwunye ya ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka amadi echi na enwere ihe ọjọọ ka m gwakwa na eziokwu ụmụ nwaanyị ọ wụ anyị ka ọ baara maka na ọtụtụ ndị bi amerịka mụsị ụmụ ka nka nwụọ ụmụ ha chọzi ịnata enweziri relative a na-aconnect mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ ndị nke bi amerịka ga-enwe relative ha ga-aconnect kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri ka m jụa kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke ụnụ amaha na ndị Igbo na-aza aha za mmadụ ka akụ mmadụ ka eji aka biko nụ ndị okenye anyị m na-eti m na-akpọ ụnụ gịnị ka anyị ga-eme anyị marakwanụ na aha ahapụrụ ụnụ enwe ndị biri nụ wee hapụrụ ụnụ ala Igbo na mmadụ na-aga into extinction just like animals a sị gị na these animals stands a chance of going extinct ndị igbo right now ọ bụrụ na anyị eliteha mara ihe anyị mere onwe anyị anyị stand the chance of going extinct biko nụ ndị bụ ndị okenye anyị ma ndị ụka ma ndị niile na-achịkọta ndị igbo lebanụ anya n'ihe gbasara population anyị igbo na-aga extinct ma asụsụ anyị ma omenala anyị anyị chọrọ ijikọ ọnụ kpochapụ ọ bụrụ na anyị eliteha kịta mara ihe anyị mere lekwenụ anyị lee extinction ndewo